program yache ndi yomweyi olo titati tisaitchule dzina ndi yomweyi basi waseka Ah, mulungu anatibisira mawa lathu zoona eh. kumakhala bwino ndi anthu Ehe. Ah, ili ndi dziko aha komanso timakamba kuti Mm. mphamvu zopatsidwa Mm. anthu amatha kutenga mphamvu anthu amatha kutenga yes timanena pano Mm. kumalangiza Mm, ichi Mawuza chonchi. kunena kuti a Chakwera anyamata Mm. anakupweteketsani Mm. pa baloti padzakhala dzina lanu Mm. takozani izi tapangani chonchi Simumamva.
Mm. anthu amatinyoza Kuti kunena tukwana. zopanda nzeru koma Eh.
timanena kuti chomwe tikukamba ife titakhala pansi Mm. olo wina atakwera nanga mtengo muli mkati wakuti simungachione Sangazione. Mm.
lero ndi izi Mhm. anthu mwakufuna kwawo Mm. avoteranso boma la dpp Mhm. ndidakamba pano mutati mubwerere magwedegwede ambuyo mukaone kutatuluka survey ya IPOR iyi musayinyoze ndinanena kuti chomwe akuona anthu Mm. si maperesenteji akukamba apapawa Mm. koma kuti kodi zaka 5 izo soya pieces anali bwanji Mm. dzira linali ndalama zingati Mm. belo ya kaunjika zinali bwanji Mhm. koma kongeresi Mm. sidamve Mm. akuluakulu khala zaka zina 5 Mm. ku opposition Mm. akuluakulu ndi chowawa olo awa chilaonaona pa uwawa iyi bola anzanuwa adali kumeneko Mm. and adakangana Mm. and Adatolerana. ndikugwirizana, Mhm.
ndikumapita ku chisankho ali ngati anthu amodzi Mm. atawina mchaka cha 2020 awakongeresi Mm. ngati tonse alliance Mhm, mhm. mistake yoyambirira Mm. linali kuwataya anzawo awina Mm, mm. ndi kuwakankhira anzawowo Mhm. malemu chilima Mm. joyce banda Khumbo Kachali Mm. onse a Enock Chihana a- anali mu- mu Mu Tonse Alliance, Tonse Alliance, yes. wakankhira uko Mm. iwo ndikuima pa okha ngati chipani Mm. kuyiwala komati bomali ndi la chani mwaona Eh. la Tonse Alliance Eh, koma amayi amalitchula dzina lawo tsopano kuti pa baloti panali wathuyu Eh. anadzizungulitsa Mhm. ndi anthu Mm. amene anali osakonda dziko lino Mm. koma anthu amene anapita a Chakwera adasankha anthu Anamva kuwawa, ongokhala amafuna kuti abweze. ndi azinzawo Mm. akutchalitchi mwina Mm. kapena okuti iwowo Mm. ah, anthu oti sakonda dziko lino Mm. omwe adapita kumene kuja ndikumakationetsa ife amalawi kunena kuti Ngati akuti "Mumati khauli- mutani Eh, Ine ndili mati panopa." mutani Mm.
adakakhala mwina Mm. adakumbukira anthu omavutika naye kongeresi ija Mm. ndikukhala nawo pafupi nthawi imene ija mwina poti munthu wandale amadziwa chomwe munthu wakumudzi amafuna mm. koma simmatenga munthu amene sadziwa ndale mm. komanso munthu amene maphunziro ake sa- sakudziwika kwambiri Mm. kuti akuyandikireni Kumtsogoza, zimakhala zinthu zake mhm, zizo, zimenezi. ah, zimene zija Mm. akanika kugwiritsa ntchito mwayi omwe anali nawo Mm. adachita malonjezo abwino Mm. omaoneka anthu adawakhulupirira eh. nkhani ina inali ija ma reforms Mm. ma reforms aja anakatheka Mm. mwina adakatha kudyako pang'ono adakatenga chikhulupiriro cha wanthu, eh. zimene zija ndi zina Mm. zomwe zidayambira kuti boma ilili Mm. la kongeresi Mm. ndi kufoka kwake kunamizira nkhondo ya ku ukraine Mm. inde nkhondo idalipo zidalipo timaona komano china chonse Mm. chimasanduka nkhondo iliyo Mm. imeneyoyo Mm. chuma nkumalowa pansi anthu nkumadandaula Mm. azimayi akafuna kugula fetereza kuma- kuma- kumatengera ndalama za awo anthu mdziko muno osawapatsa fetereza isi yabwinobwino anthu kugona Eh? pamzere kufetereza zonse zidachitikapo Mm. zimene zija Mm. zimalowa m'maganizo mwa anthu ndikukhazikika ndikumamva kuwawa Mm. kudabwera kuti a bridgin foundation Mm. iyayi ndalama ali madobadoba chabechabe Mm. kukagula fetereza kusaoneka zonse Mm. zija Zimalowa.
zimakhala Mm.
zikulowa ah, mmakutu Mm. komanso maganizo mwa anthu.
kukhazikika. Mm.
munthu samayiwala Mhm. timabwera pano kumanena konzanizi konzanizi Konzanizi, Koma ansala yake. anazungulitsa ndi anthu amatama iyayi osamva. tikati tu konzani izi Nditanena. basi amakhalatu boma ndi lomweli Eh. mufune musafune boma ndi lomweli kuti owo Tima- chabwino tidanena ndipo ndimakonda kunena pano kuti kongeresi kwachuluka anthu amatama odzimva osafuna kumva kuti kodi kukulankhulani sikudana nanu Ayi. ife tilibe mbali ife timangolankhula Ife pano timalankhula.
Eh? tidzalankhula Mm. dpp yalowa Mm. chomwe alonjeza ngati sakuchita tibweranso bwana eya pompano pompano a mutharika akhala akulumbira kuti azateteza malamulo a dziko lino Mhm. ngati akupanga chinthu chophwanya malamulo a dziko lino, tibweranso tidzalankhula pano pano. eya akachita chabwino tizanenanso kuti zikuyenda pakati pati Eh, tilankhula tu. pakadali pano.
Mm. wina asadzanene kuti munkatere iyayi amatero kuti paja munkanenatu aja kuti iyayi nkhanitu sizo kuti ife sachipani chanu ife timayima pa chilungamo Mhm. ndipo tidzayima pa chilungamo Mhm. ndipo pogamu idzayima pa chilungamo Inde. kaya imakunyansani Eya. izo ndi zanu kaya imakusangalatsani izo ndi Mm, zanu inde. komanso inu ngati muli anzeru posa ife Mm. pano sitimakaniza kubwera apa Yeah. ndipo utaona mmene wakhalira iwe ndi kumene ndili ine space apa. space ili apa olo mipando olo iwiri. ikhoza kukwana muli olandiridwa kubwera sitimakaniza eh tikukamba za kulephera kwa kongeresi mm, kwa achakwera Mm. pomwe panopa posachedwa pompa Mm. azikhala former president mm, mhm, mhm. sinkhani yabwino eh koma kusamva osamva anthu adalankhula steve timanena olo kunena even kuti momwemo mwina usanapitirize steve olo tikayang'ana mma social mediamo kuyang'ananso even achipani achita kulankhula eni ake tsopano tinkanena ndale za ku malawi mmalawi ni munthu ophweka choyambirira chinali chakudya munthu adye uyu kupeza kuti chimanga chafika 100,000 abale inu koma boma losazikhudza hundred thousand munthu wapanjala nchitini neni yoziwika kuti aipezese kagawidwe ka Ah? chimanga kachakakabwera Ah. kupeza kuti anthu akuchipani ndi amene akugawana kusiya anthu ena kupeza kuti munthu akuti ndi chairman wa chipani akutenga matumba 20 mm, yekha mm. akutenga timakuponi zija kupereka kwa zibwezi zace kumakatenga mm. anthu ena zimene zija maona hey. Eh.
dpp musabwereze musapangenso zimene timazinena kunena kuti kuti chimanga chitchipe mm. kwaadimaki mm. adimaki patsini ndalama nthawi bwino kagule chimanga Mm. chimanga chikakhala kwadimaki pa mtengo wabwino Mm. onsewa ogulitsa chimangawa asowa nacho kolowera amasowa nacho kolowera Mm. amagulitsa chilo mitengo yakutiko Mhm. yakwadimaki yakwadimaki koma yes. simunamve amayi azunzika kwadimaki Mm. amayi agona kwadimaki Mm. anthu amene alembetsa ambiri anali amayi Mm. amene amazunzika kwambiri Ndi amayi pakhomo, onso. kufuna zinthu Mm. ndi amayiwo Yes. anthu aja adapita ndi mkwiyo Mm. Eh, Mm. adapita ndi mkwiyo

amayi ambiri amapanga bizinesi ya mandasi Mm. ukaona mtengo wa flour Mm. ukaona mtengo wa cooking oil Mm. amaganizira mtengo uja unali 1200 Lero two liters zasintha. Mm. lero uli 16000 kodi Mm. munthu angapange bizinesi ya mandasi ya mtundu wanji Mm. ukaona shuga mitengo yake Mm. umati ukaona uh, ukaona fuel Mm. mmene akukhalira Mhm. zosayenda Mhm. kupita kunkhani ya passport Eh, achinyamata asoma analembe kwambiri sambiri pagule mm. Achi- passport kuzunzika nayo Mm. kupita ku driving license lowani ku NEEF-nso pano kupita ku NEEF Mm. ngongole anthu selina Mm. osapatsidwa kumangopatsana okhaokha chipani kugubira kugubira zonsezija ndikutopa anthu amaona Mm. zonsezija ife pano timalankhula Mm. munthu ukampatsa chomwe akufuna Mm. sakhala munthu wovuta Mhm. adakuikani pa mpando paja ndi ama- amalawi kunena omwewa kuti mm. mukatipangire izi izi izi izi Mm. pa malonjezo abwino omwe mudabweretsa anthu anakuona kuti mukatipangire izi izi izi izi izi Mm. zonse zija nkwaiwala moyo wa munthu ndikukhala wovuta Mm. chifukwa fuel akasowa Mm. chilichonse chimapangitsa kuti chikhale chodula Mhm. munthu transport yake atani yasokonekera Mm. ndiwo zomwe zimakwana anthu pakhomo Mm. ndiwo zomwe anthu amadya Mm. osati kudyera kukondwa koma kudyera mavuto zimakhala soya pieces koma mtengo wa soya pieces mpaka 1000 chakuti anthu akadya bwino mmidzimu selina akadya bwino mmidzimu imakhala dzira Mm. dzira limodzi 600 kwacha Mm. pamene mbuyomo pamakhala mazira amenewo ndoti ndi mazira almost 10 Eh. 600 kwacha Mhm, idya mhm. imeneyo Mm, 100 kwacha, eh. Mm. zimakhala mmutu mwawo Zimaoneka, mm. azibambo amaoneka zitsiru akamapita ku nyumba Mm. olo akamachoka ku nyumba azibambo tikungonena koma moyo unavuta steve eh, tikungonena. makana kuti palibe Eh. chomwe amachita kuti Mhm, mhm, kumenekoko mhm, mhm. ndiye ukhale ndi mkazi osamvetsetsa Mm, iya ii, akhalire zomwezo kuti sakudziwa kuti uku kuli zi- kuli zinthu zotani Eh, Mwamvetsa? ehe. koma onse uja umakhala mkwiyo koma timalankhula ndi osamva anthu ambirimbiri amalankhula Mm, anthu anayankhula Anthu andale, Or even ali ndi within vuto. wokha wokha mawu amayankhula nafe kumeneko mmene asanalowe nthawi imene ankaoneka ngati abwino koma si mumadziwa kuti mphamvu ndi ndalama mwina zikafunika. zimasokoneza kapena komanso kus- kuchedwa kopanga ziganizo Ziganizo. ngati mtsogoleri mwa msanga Mm. zimenezo zidawononganso chifukwa anthu amati mtsogoleri ali kuti panthu ngati zizi Mm. kuli zii Wiki yovota Anyamata ake mafuta akupanga- kulibe. anyamata ake akupanga Eh?
katangale Mm. anyamata ake akupanga chakuti Mm. mtsogoleri osabwera Mm. nkhani ya katangale pali munthu amene afuna kulimbana nkatangale mboma muno Mm. kupeza kuti katangale uja umayikirana kumbuyo Mm. uyuyu wakola othana corruption yu Martha Chizuma ayi ndikumpondereza kunena kuti corruption asatani asapone mtsogoleri osaoneka kuti ali kutiko pa Kenako nkhani zii. imeneyo. kenako zii katangale Mm. uja kumana zonse zija zinali mbali ya malonjezo omwe anatani ananena Ana- kuti anapanga. adzapanga Mm. chinthu china Mhm.
chinthu china Mm. ndikukhala ndi media timu Mm. ati media timu yomwe cholinga chake Ndikunyoza simadziwa kuti wina. media timuyo ndi chake ndi chani gulitsani kandideti wanuyo eh? a Munthali ka wa mcp a Munthali kadagulitsa ayenda kangati a Munthali ka ndinabwera ato pano kufunsa ndifunso kuti mwaona Munthali ka atuluka mchikoka ngati tiuseka pano tiunena pano media team yako ngesi Eh?
ndapangisa Munthali ka akonene Ah. media team unafotokoza tsiku linake ntchito ya media team pano Inde. ndikugulitsa mfundo za mtsogoleri Kugulitsa wanu kandideti kwa anthu. iyo. president uja akalankhula Hmm? kodi walankhula chani kodi uthenga uja tiutenge motani kuti ukafikire anthu tikukokomeze motani koma kungocha mmawa a Munthali ka Iya, aonere ma program oterewa, akatiyankhe. a Munthali kawo aonere pano ndi Akayankhe. amati akatiyankha amapanga screenshot ndeno amatumiza kwa abwana awo ena mainawo Eh, sindatchula kuti nda- amapatsa teni kuti- sauzande eh, kuti tamulembera tatukwana selina uja Ah, zachani inu mfundo iyi Be- sikumveka iyi tilankhule pano tikatero Zachani, zachani. atitukwana ife koma zonsezi Eh? tinkalankhula pano Ah. ndinanena mmene midiya timu imakhalira watchukitsa iwowa adatchukitsa okha okha zomwe Ndachita kuchitira munthu. zimamunyoza choti ndikuuzeni Hmm? ifeyo mati mukamatinyoza pano Mm. anthu amapita ndikamuone stiviyo ndi Ndi kuti utiyo ndimene zimakhalira Wamvetsetsa? peji ya munthu ngati anthu inu mwatitukwana amapita ukaona mukatukwana mumati mukatinyoza anthu amapita ndikamuone kuti ndi utiyo munakamba nkhani ya misonkhano taonani anthu amene akumutsatira pita awa wangovota awa munkanena pano midiya timu eh? kadatenga anyamata o- a- basi adangotenga anyamata ena aja ati kamakonda tikitoko ndikumusandusa president ah, content creator ati wagula madrone dziko tu basi Koma President no- akamayenda muja Ba- zachani atitike pa tikitoko zona mtsogoleri wa dziko misonkhano eh? mtsogoleri wa dziko content creator amupange chakuti mupange chakuti munanena nso pano munthu kodi izi nde nzitizo eh? eh masiku apitawo tanena ndi kuchita chani imeneyoyo Mm. Eh, koma kunali uthenga utenga uthenga uti nakupatsani chitsanzo cha president ibrahim traore Mm. ibrahim traore ndi dictator Mm. and amayenda ndi mfuti apa koma anthu zimenezozo Mm. samaona Mm. chifukwa chani akugulitsa zimene akupanga anthu timamuyamikira koma taiwala kuti dziko lake

iwo satsogolero nkumalola abale anga munthu amene timanena ifeyo pano ife timakamba chilungamo munthu amene anabwerako ndikugwira ntchito ngati nduna ndamumba okha Ehe. Mhm. nduna zonse zija zinakhala kuti zinagwira ntchito zipatso kumachita kuoneka Mm.
anayamba kumponda umamumpanga zimene timanena kumayambiriro kumasapangana sapoti bwanji moto se aja kuja kuzomwe amathu amadandaula zimangofunika mawu a nduna ndi action ya nduna kungogwirana limodzi akamati ligwire kuchipatala ntchito.
mankhwala kulibe anduna za umoyo kuthamanga koma mumaona inuyo ati kuchipatala kuchakuti kulibe iwowo ati akasegulira matoilet foti kumene kokuli malawi osati madonors Iya, kwechokumba atu iya, kwechokumba ati kuviditu mukanena za mavuto inu pakwizi padali mavuto tsiku linalake akati kaya ku- ku- ku- Ya kuwe- kopa- zikhakha. kopa- kopanga theatre eh, yazikhakha kopanga Eh. kaya kopanga ma Oh, operation ya magesi ujeni. kulibe. Mm. Ah, basi nduna kudusa papo vuu kukatsegulira matoilet okumba Yo. mukaziona zimenezo zinga- zingawinitsa chakwera eh? ayi koma mwina ndi phunziro phunziro Mm, likhale phunziro iya ife sitikuwaseka Kulimbana tikungolongosola okha mmene okha. zimakhalira nkunena kuti ukapita ndi ku phunziro.
kuchipaniko Mm. nde kuchipaniko kunabwera wina Mm. amene adagawa chipani cha kongeresi kuwabalalitsanso ndikuchiswa momwemo pakati Huh?
ndikubweretsa maudani odabwitsa ndikupanga pakati foti iye amafuna president wa 2030 osayang'ana za apapa kuti anthu akufuna chani apa mudutsa anali ndi bwanji? mphamvu yomwe amatha kupanga control china chilichonse ndikupondereza anzake kuchipani kuja ndikuonesesa kuti kaya- kaya- kayankhula china mumba kayankhula china mdani amene tithane nawo chifukwa chokuti iyeyo ali ndi mapulani 2030 achisana chikonde chipani chipani chaluza ma mp ambiri ambiri eh. chifukwa chakuti amayika anthu amene akufuna ali anzake ku maprimary Mm. ma independent amene aja

mm. kusafuna kupanga zinthu izizi mudakakhala kuti tsiku loyamba mm. azikonza akuluakulu a mcp mm. amene anali adyera awa mm. eh? mm -hmm. amene anali adyera omwe apweteketsa anzawo mm. amene kumalankhula kulankhula izizi zii mudakakhala kuti mudali ndi nduna zothamanga pa nthawi yabwino ndikuona kuti ichi chili motani ichi chili motani mwina lerolo bwezi anthu akukamba zina Mm. koma kuyambira tsiku loyamba Mm. palibe chomwe munafuna kumva cha amalawi Mm. ikafika nkhani ya ufulu wa mademo ndi zomwe zimapangika zija anthu amaona nkhani zachikwanje Mm. apolisi osafuna kumanga anthu ngati osakambapo amene ajawa.
zomvekaso yayi anthu akamalankhula pano mmene tikulankhuliramu kumati ophezaso kumatitumizira zithunzi zazikwanje mmainbox mu mukuona kuti chatani chikwanjechi chinthu china selina kunali kulankhula komwe adalankhula a president speech ina yake akukamba za mafuta Mm. i think munthu amene analembera speech imene ija ya chakwera samawakonda Oho. a president kubwera iye mundikhululukire iye komatu mafuta awa akupangitsa ndakuti komanso munthu amene akupangitsa zimenezizi tizammangabe tikawina Kodi munthu uja amayenera kuti aonetse action pomwe paja aonetse kutitsogolera kutenga action sindikuziwa kuti chimachitika ndi chani ku Malawi ku Malawi Congress Party ko ku boma limene la chani la chani. masikandalo anachuluka inde kulibe mtsogoleri perfect leader Eh. kapena perfect government Mm, zina Koma pa zina zake zomwe kuti amalawi akuchita akufuna chani. kuona eh? zimene zonse zomwe zina zina olo even munthu wang'ono umachona ndi apa mwina tikanatere eh? zoona ali samachita kusota ine timwina dziko likhoza kulamulira amalawi adapatsa mpata adanana ndi dpp nthawi ijayi.
Adakonda. Wa- kumbukira adadana ndi dpp nthawi ijayi. nde kwa basi ndikuwaona kuti ati titengeni uyu mwina Lero. wani pa five years paja palibe chomwe anthu atani akondwa nacho Mm, anena kuti apite nkaye pambali mm. kukatenganso uyo abwereranso omwe aja Mm, a dpp umaphunzira pamene mzako wagwa eya tilowe ku dpp ko tsopano kuli mavuto ambiri mm, amene alipo mwapeza inde amene alipo Mhm. amalawi chomwe akufuna mukuchidziwa sakufuna blame game kuti akuti apanga zakuti amalawi chomwe afuna kutani Afuna ma Akuchidziwa. ndipo solutions. ali ndi chiyembekezo chambiri afuna ma solutions ndipo awawa amavina dzulowa eh, sikuti akungovina ayi mkuja uno akuona matumba achimanga mkuja uno akuona Muzadabwaso kuti fetereza ndi omwe aja amavina aja Oho. mukapanda kupanga Ayi, tisuzana zomwe kuti zona.
anafuna Anthu akuona Two, fetereza. khalidwe lopseza ndizitu ifeyo tili pano timakamba chilungamo si sitimanyoza munthu Mm. koma ngati mwalakwitsa tikamba koma Mm. mukatengera zoti mudzitumiza anyamata anu mmatumiza nthawi ija kuti adziopseza Mm, sigwira Kazitu kwana. mupitanso ngati enawa Ehede. koma ngati mukufuna kuchisunga chinthuchi Mm. koma ngati mukufuna kuti mugwire ntchito moti Yesu akugome Mm. phunzirani komwe mudapanga kuja kuyambirira itagwa dpp Mm. adapanga amati function review Mm. tidagwa pati Mm. Tinapanga Tidalakwitsa chani? chani? Zimene zija muzigwiritse ntchito Mhm. ndiye muonenso awa Mm. kuti amatani amatani yes tisabwereze zomwe zija Mm. mungowapatsa amalawi Mm. chimene akutani akufuna Mm. basi ukoma wake anthu akuziwa zinthu kuti zavuta koma Sizimalephera. mukapanga ma- maujeni ma effort anthu aziona kuti pali ma effort sizimalephera eh kumakhala anthu ena sikuti agwira ntchito yonse ya dpp Yes. kuli anthu ena oti basi iwo ntchito yawo awo atani atani kuti ena agwe. akusokonezeni eh.
komano ngati pali vuto chomwe munalonjeza sichinatheke lonjezo ndi lonjezo Lonjezo ndi lonjezo. pena silimatheka Eh. koma kubwera kufotokoza chifukwa chomwe Chonchi. sichinathekere koma tipanga chani zimenezo zimathandiza ndi zomwe zapwetekesa boma lina Mm. chinthu alonjeza mmalo moti abwere afotokoze. tikafusa talakwisaso samafuna kufotokoza iye ukafusaso amalawi akafo tofusa ife tikafusa Wa ife sangati kuti chachi, kudana talakwira. nawo. mudzibwera ndikunena kuti ah, tinalonjeza chakuti koma panopa zilili tikuyenda choncho.
zikuoneka kuti tipanga chonchi foti pena chuma cha dziko Mm. sichiyenda mmene ife tikufunira foti pamakhalanso zinthu zina Mm. zomwe zimathandizira kuti chumacho chiyende Mm. nde ngati kumeneko sizikuyenda ifenso kuno zimatha kutipanga affect Mhm, mhm, mhm. kumabwera kufotokoza mupeza anthu odziwa kufotokoza Mm. anyamata anu asakhale anyamata onyoza ena Mm. koma atenge mfundo zanu Mm. ndikuwaphunzitsanso Agulitse mfundo komanso anthu zanu. anu Mm. asabwere kuti azilemeretse okha Mm. chimanga mukapereka Mm. asamakhale kumati ife tidavutika ife a dpp mudali kuti Takhaula, mpaka nanunso payi. Ndiye munthu mukhaule. kutenga matumba 50 nkupangira nokha nyumba Mm. Amalawi amaona khalidwe limene lija lomwe apanga azanu Mm. musatani Mhm. musabwerezenso Mhm. tiyeni tiwapatseni mpata ntchito ikhale nena kuti pa 3 miliyoni paja tiwonjezere mavoti awo osati kuti tiyeni tisepo anthu tiwapatseni mpata Mm.
tione kuti apanga zotani Mhm. Mhm. ku mcp akhale pasi ndikuzipatsa yankho loyenerera mutengere functional review mmene adapangira a dpp kuchotsana

pamene tidalakwitsa Mm. mwapweteketsa achakwera mwapweteketsanso anthu awo Chabwino achakwerawo. Mm. mumba Mm. kaya ndi ndani Mm. adapanga kale zawo Mm. koma amagwira ntchito anthu komano anu anthu ena pa kuli anthu Silver. anu pansipa Ah, nde kudali mbc iyi imayendetsedwa misonkho yathu tiyitchula iyayi yeah, mbc imayendetsedwa misonkho yathu ndi cha Amalawi chabwino a Mutharika adafika popolankhula pa msonkhano kunena kuti kumeneko Abale, zomwe mukupanga ndisiyenine koma anthu osamva Huh? Eh, akazati mwanipetsa ati pamoga muno Iye koma munthu uja amusukuluza. mwanipetsa Eh, koma adamusukuluza ndikumanyoza a Mutharika amusukuluza Oh, oh. Oh, oh. munthu kusiya kukhala director general Mm. ndikukhala campaign director wa chipani Mm. naziyanzula kuyesa sizinayende sizinayende or else mbc yotingoithetha Mm, sizinayende.
Ngati zimene zikuchitika. in fact awo amene akubwera osati adutsenso mmene muja iyayi tisazionenso sizabwino chomwe akaphunzirapo ndi chokuti mbc simawinitsa Mm. oye Mabezere? zikomukwabase mbc ife ikanakhala imawinitsa simawinitsa Eh. ikanakhala imawinitsa iya iye tikanaziona Iye apapa iye tikanaziona apapa anthu mbc simata simawinitsa eh, Eh. eh, sivota yokha. nde pofuna Mm. kunena kuti inu mugwire ntchito bwino Mm. kusaonongekenso kumene kuja Musaononge. Eh, Wamupange osati nawo chinthu chokuti akayambe za ife iyayi anthu adzichikonda Mm, achikonde chinthu chija Anthu Eh, adziyimvera. eh, iye tukaya Eh, iye atukaya chifukwa kana kuti mapulogalamu achabweza anthu akwamve zomwe munenazo aziamvera kachitidwe ka mapulogalamuko anthu adziwamvera komanso focus isakhale pa mapulogalamu andale kuli Pangani mapulogalamu ambiri mapulogalamu ena amene anthu angabwere amafuna. mm. anthu amatani Kuzi- kuzisangalatsa eh? paja amati chani ku- kudziwitsa kuphunzitsa kutani kutani kutsangala eh. kawakosalawiraja
Pali kudula nkhani wa jendo omwewo. sizoti waloma kumwe bwaji Yeah, you know, this is- uli kodi utola nkhani machedwe omwewo Eh, koma tisamatero sapange choncho Ah, sibwino. zachitika.
sibwino zachitika Zapita.
taona zapita mudapanga chocho kalekale a dpp Mm, masiki mwaphunzira Mm. zimene zinchamwina simupangaso mm, mukagwira ntchito bwino ngati madagwirira ntchito bingu mm, amati ntchito za manja anga zindizani Mm. zindichitire umboni mm. a munthu alika musasekerere munthu amene akuonongerani mbiri yanu mchipani Mm. kuli anthu ena Mm. adziba chimanga Mm. ayambapo Dzina kuti abwezeretse limayipa ndilani Ndilani, Musamene yes. musasekerere. Mhm, Ndi zomwe mhm. zinavuta kutiko action iwoneke Zinavuta ku NCD. Eh, mhm. kumachita zoti awowa wina Izi akada- akupanga inu wina nuzi. akasatiulule kunena kuti ii inetu ndaba chimanga chochepa koma kuli wina wache waba chochuluka mkulu wa mcp wina wache action sinachitike kalikonse kuli zii Eh? ndi zija zomwe zimalowa mmitima mwa anthu Mm. anthu samayiwala Mm. mukhoza kuona kuti voti pena paliponse abale chitipa kuti ndi abale kuti inu komano kuvota kotani kumene kuti chifukwa cha zolakwika timanena pano Mm. konzani zolakwikazo Mm. vomerezani kugonja khale pasi Mhm. mukambirane Mhm. muone kunena kuti mukhoza kutani Muda- da- dakakonda kuchipaniko chopanika kuangise mupange convention ya changu changu Eh. ndipo mtsogoleri pakadali pano Mm. kuti chikonzeke chipani yambani kumgulitsa pano
asatengeso a central region e, chipite kumpoto ka- kwa mumba kuja Kodi ka- mu- kuti achitenge chipani chichi kabwera kumwera kuno achitenge chipani chichi iya ikonko ayi ayiso ndidzanena tsiku lina chifukwa chake ndimalangiza pano eh? iya Eh, kodi Ndimauza, nayi wanu eh. tchulani dzina limene ndiloyenerera atu political prophet mukanena tuzose

Mm. idaphonya pati kuti mpakana 2020 timauza chilungamo Mm. mumalangiza chakuti chakuti. mumatere Anakakhala basi mumatere ndikugwirizana nkukawunikira zinthu zija yes ndikupita chimodzi Mm. anthu onse amene anali osokoneza ena Mm. akafuna kusokoneza chipani chija Mm. Ah, adatothako Mhm. chidapita ngati umodzi Mhm. chipani chani chimodzi Mhm. so tiafunira zabwino zonse musabwereze Mm. zomwe anzanu anapanga pamene Mm. pagwa nzako Mm. iwe umakhotera kutiko Mm. koma ku kongeresi Mm. abweteketsa chakwera paja kusamva kudzikonda kusamva steve mwina tili pomwepo a malawi mmene apangira uh, khalidwe nthawi iyi tiyamikireko a kwambiri anthu ndale tayamba Sitima- kuzimva mwa mtundu wina zimachita ukoma ukamaona Ndipo iye. ife tiyamike Eh, tikamanena akwa kuti basi. osamenyana. Eh, kwa basi ndale zimapita ndale Mm. ndi amodzi ndipo muona anthu achoka ku mcp apita ku dpp mhm. ikalandi Eh, inde ikalandira kumene komano zimenezi zomwe zimaononga Mm, dziko mm, anthu omwe asokonezawo mm. mukalandiranso kuti asokonezewo mm. zimafuna Apa- Koma apa- alandira amakhala koma kuti waja mudzaona ati. ndi mamasta kale akudziwa amene amasokonekera Eh. akabweranso akamafuna asokoneze limodzi Mm. limayipa ndi dzina la mtsogoleri ndi chipani Mhm. nde Kale muchenjere very careful. kwa anthu amene akubwera Yes. Mm. kwa kuli wina afuna asithe golo alikali patanjira ili pano